Tá scoilt sa chomhghuaillíocht idir na Stáit Aontaithe agus an Eoraip, agus fágann sin an Eoraip ar buile leis na Stáit Aontaithe, agus muna bhfeiceann tú lorg Rialtas Trump ar seo, Tá sé, idir an dá linn, tá, táthar amhrasach Táthar den tuairim go mbeidh an Rúis agus an tSín ag baint leasa, nó míleasa ba cheart dom a rá is dócha, as an teannas seo idir na Stáit Aontaithe agus an Eoraip. Tá faitíos ar dhaoine dáiríre, faitíos ar cheannairí na hEorpa, go bhféadfadh amaidí Donald Trump ar Twitter an comhghuaillíocht trasatlantach a chur ó mhaith. Bhí na ceannairí sin, mar sin féin, le tamall anuas ag súil go bhféadfadh an chomhghuaillíocht coinneáil suas agus an teannas a sheasamh. sagairt. Tá sé ina ghéarchéim chiúin do shagairt aeracha. Tá faitíos orthu is dócha. Deir sé go gcuirfí milleán orthub mar gheall ar mhí-úsáid. Ar ndóigh, níl aon bhaint ag an mí-úsáid seo le gnéas, ach b'fhéidir go bhféadfadh amadáin an mí-úsáid gnéis agus an t-aerachas a cheangal le chéile, ach cá bhfios. Ní cloiséad! arsa sagart amháin. Is caighean é, nó cliabh, nó cillín. Is fearr liom cillín mar tá

agus táthar ag leanacht lorg an haiceála ar ais go dtí an tSín agus an Iaráin. Breathnaítear ar ionsaithe ar bhancanna agus ranna stáit. mar frithbhearta in aghaidh polasaithe Trump. Ionsaithe sách dian, sách géar is ea iad agus is cosúil gurb é gníomhartha an Uachtaráin anuraidh in aghaidh na hIaráine, Deabhóid, ócáid ag teacht suas. M'anam anois, cén ócáid é sin? Ach sílim go bhfuil a fhios agam. Ok, leanfaidh mé ar aghaidh. Céard eile? Ah, tá Bernie Sanders i dtrioblóid, i dtrioblóid, i dtrioblóid. Ach an bhfuil a fhios a'd cén fáth? Mar tá, eh, neacha áirithe sa pháirtí daonlathach. ina aghaidh. Neacha nach daonlathaigh in aon chor ach sórt lárnaithe. nach bhfuil iarrthóir ag teastáil uathu a mbeadh polaitíocht aige i ndáiríre. Ach eh ní bhaineann sé sin le tada. Táthar ag tabhairt le fios go gcaillfidh sé go millteanach, go trom agus go géar muna sínfidh sé amach an lámh go dtí daoine gorma. Conas is féidir sin a dhéanamh? Chaill sé. sa réamhthoghchán i South Carolina i 2016 agus cuirtear an milleán air nach ndearna sé níos mó for-rochtain leis na daoine gorma, b'fhéidir. Má cheap tú riamh nárbh ann don deabhal, Tá dul amú ort. Tá an deabhal ann faoi riocht an Stáit Ioslamaigh. Drochdhaoine. Deabhail cheart. Bhuel, táthar tar éis teacht ar Cheanadach faoin ainm Mohammed Khalifa. B'eisean a deir siad a d'eachtraigh, sin a reic nó a rinne tráchtaireacht nó reacaireacht ar. Reic agus reacaireacht. Pfff. Is deas an rud é gur cheangail mé an dá fhocal sin faoi dheireadh. Na físeáin a chuir an Stát Ioslamach amach breis agus ceithre bliana ó shin as Béarla, roinnt acu brúidiúil go maith, mar shampla saighdiúirí de chuid na Siria faoi orduithe poill a thochailt sa talamh agus iad feasach go leor, déarfainn, gurbh iad a n-uaigheanna iad agus ba iad caitheadh sa chloigeann iad tar éis dóibh na poill seo a thochailt. Go raibh maith agat, Stát Ioslamach. Netflix, Tá Netflix ag iarraidh a thaispeáint gur fórsa iad sna meáin agus dá réir sin tá siad ag déanamh scannáin le cur isteach sna comórtais. agus dá réir sin tá siad ag lorg réalt nua, straitéisí nua. Idir an dá linn, sé Roma an seans mór, is cosúil, do na hOscars i mbliana, scannán a rinne Alfonso Cuarón. Chaith siad go leor airgid sa phoiblíocht, ina measc, Dé Domhnaigh, stáitse fuaime i Hollywood, áit arbh fhéidir seó beag a fheiceáil faoin scannán agus go háirithe na héadaí a caitheadh ann. Tá gaolta na ndaoine atá faoi choinneáil sa tSín, go háirithe daoine ón mhionlach Uighur, ag éileamh go ndéarfaí leo cá bhfuil a ngaolta? Tá Iosrael ag iarraidh gnó a dhéanamh leis an bPolainn, nó tá 's againn go ndéanfadh na hIosraelaigh gnó le héinne. Deirtear gur constaic í an stair don don. caidrimh seo. Ar ndóigh, táthar ag smaoineamh ar an Dara Cogadh Domhanda. Tá daoine eile ar an domhan ag smaoineamh ar stair Iosrael, ach ní bhaineann sin liom tada. Ar cheart cearta a thabhairt do locha? Táthar ag caint faoi sin i dtaobh Lake Erie. Tá stáit áirithe ag sárú an dlí i dtaobh clúdú ar ghinmhilleadh. Ok. Táthar ag cúiseamh an dara fear i Nua-Eabhrac as bás phóilín Níl 's againn céard a thiocfas as seo mar is léir nár mharaigh an fear an póilín ach gur gurb as gunna phóilín eile a tháinig an piléar marfach. Spórt Tá na hIcelanders, ní hea, na Islanders, ag imirt haca, bail ó Dhia orthu. Tharla an Daytona 500 ach bhí sé trí chéile go hiomlán nuair a scriosadh leathchuid den iomaíocht i sraith timpistí i dtreo deireadh agus bhí an bua ag Denny Hamlin. Den dara huair, by the year. Boom Tech Borradh, is dócha? Borradh Tech i Nua-Eabhrac, fiú má dhearbhaigh Amazon go bhfuil siad ag tarraingt siar ar a bplean do Queens, tá Google ag iarraidh a. fórsa oibre, méid a n-oibrithe a dhúblú, agus tá Facebook agus Apple agus comhlachtaí eile ag leathnú freisin. Moguls na hAstráile, piardaí is dócha. Tá siad neamhchoitianta Ach siúd atá taobh thiar de chomhlacht darb ainm Atlassian, tá siad ag iarraidh, tá siad ag tabhairt aghaidh ar an bpolaitíocht. Níl a fhios agam cad é Atlassian ach dá mba Astrálach mé, bheadh a fhios agam b'fhéidir. Twenty One Savage! Bhí sé ag labhairt amach. Is cosúil go bhfuil sé sa tír seo go mídhleathach agus go bhfuiltear ar tí é a chaitheamh amach. Bhuel, d'fhéadfadh sé saoránacht a lorg. Bhí sé anseo fada go leor gan chead.